moni moni moni kulikonse kumene mukutsatira radio alinafe kuzamitsa chikondi pakati pathu tili mpulogalamu ya tiyende limodzi mpulogalamu ya tiyende limodzi Timagawana za moyo wa mpingo ku Archdiocese yathu ya Lilongwe, makamaka pa mfundo za utumiki mu mpingo, za chuma, za chipembedzo komanso za makhalidwe ndi moyo wachitukuko wa anthu, moyo wachitukuko wa Akhristu. pastoral issues, liturgical issues, financial investment and development and social issues ndipo ine makamaka uh, ndizigawana nanu mpulogalamu imeneyi pa mfundo ya utumiki pastoral komanso eh, ndizilowako pang'ono ku chipembedzo liturgical mpulogalamu imeneyi mukhala ndi ine bambo louis chikanya kuchokera ku cathedral ya amayi maria odala mu mzinda wa jelgava mdziko la latvia

ndifotokoza kwambiri za moyo wa utumiki pastoral matters moyo wa utumiki mu mpingo komanso chipembedzo mu mpingo komano ine popeza ndi mmodzi mwa ansembe amene ali ku ntchito za utumiki uh, missionary work ndili mu mzinda wa jelgava eh, makamakaso uh, diocese ya jelgava kumeneko ndi ku latvia latvia ndi limodzi mwa dziko limene limapezeka ku madzulo kwa dziko la russia mukaona pa mapu aku east europe muona ku eh, madzulo a russia kumeneko kuli maiko angapo uh, kuli belarus kuli lithuania kuli estonia e, ndi maiko ena kumeneko nde mupezanso kuti pakatikati pali latvia ndi kadziko uh, kakang'ono si dziko lalikulu kwambiri ndi dziko uh, lochepa kwambiri e, malawi e, ndi latvia zimasiyana pang'ono malawi amakulirako pang'ono latvia ndi dziko lochepa nde ndikutumikira kumeneko ngati mishonale ndili mdayosizi ya jelgava uh, Cathedral ya Amayi Maria Odala. E, tione kutsogoloko za mpingo wa ku Latvia. E, tikudziwa bwinobwino kuti mpingo kuno kwathu ku Malawi unabwera kuchokera ku Europe, maiko a ku Ulaya. Ndipo maiko a ku Ulaya Chikhristu chinayamba ndithu kalekale. Papita zaka zochuluka anzathu atadziwa chikhristu, atadziwa Mulungu, atadziwa Ambuye Yesu. Pamene kuno kwathu uh, ku Africa komanso makamaka ku Malawi tinadziwa za chikhristu uh, mochedwerapo sikalekale. Chaka chino tikukondwerera kuti mpingo wakwanitsa zaka 125. So 125 nzaka zochepa tikatengera tikayerekeza ndi anzathu mmene chikhristu chinayambira. Ngati ku Latvia ndi dzikonso limodzi limene Chikristu chinachedwerapo, koma kuchedwa kwa Chikristu ku Latvia nkosiyana ndi kuchedwa chi- kwa Chikristu kuno kwathu. Ku Latvia mbiri ikunena kuti Chikristu chinayamba cha m'ma 11th century. 11th century tu ndiye kuti ndi kalekale kwambiri. Mm, zaka za ma uh, 1000 chakuti eh, 1000 chakuti ndiye kuti Chikristu chinayamba kwa anzathu ndiye papita zaka zambiri ngati kuli maparishi ena mukayenda mpeza kuti parishi inatsekulidwa chaka cha 1570 chakuti parishi inatsekulidwa ndipo chalichi mpakana panopa is still standing mm, mpingo unayamba ndithu kalekale kwa anzathu uh, kumeneko nde mpingo unachoka ku europe ku ulaya nkumapita kwathuko nde mpologalamu ino ndizifotokoza mochita moyerekeza mmene mpingo wa anzathu umachitira zinthu zawo nkhani ya social nkhani ya development nkhani ya liturgy ehe, ndizifotokoza mmene achitira- am- amachitira anzathu moyerekeza ndi mmene ifeyo ku malawi timachitira ifeyo ku archdiocese ya lilongwe eh, timachitira zinthu zathu

ndi koyambirira kwenikweni kwa uh, programu yathu ya tiyende limodzi lero mwina ndi bwinonso kwambiri titati tikumbutsane mwina tiphunzitsane tidziwitsane za tanthauzo la mawu oti mishoni. Mhm, Ndinanena kuti ine ndikugwira ntchito za mishoni ku Ulaya ku Latvia. Tikamanena kuti mishoni mawu amenewa uh, amachokera ku chilankhulo cha Chilatini amatanthauza kutumidwa. E, utumiki munthu amene watumidwa. Mishonale ni munthu amene watumidwa. Umishonale suchita wekha, suzituma wekha, amachita kukutuma anthu. Mm. Ambuye Yesu timawerenga uh, mauthenga komanso mawu ena uh, pa Mateyo mutu wa 25 ndime ya 19 kulekeza 20. Ambuye Yesu anatuma ophunzira ake akuti pitani tsopano ku dziko lonse mukaphunzitse anthu ndi kuwasandutsa ophunzira anga. Mm. ndiye eh, ndi ntchito imene munthu umatumidwa mission ndi ntchito imene munthu umatumidwa Ti- tikutenga tanthauzo la mmene timamvetsera ku chipembedzo tikanena kuti mission ku mpingo chifukwa mission imatanthauzanso zina tikapita ku secular world um, basically this mission work is for all the baptized Aliyense amene anabatizidwa amayenera kuti akhale missionary njira zosiyanasiyana. Mission work, I repeat, is not a personal venture. Mission work is not a private work. Mm? You are sent by the authorities. Ambuye Yesu anawatuma ophunzira awo. Ophunzirawo sanangozituma okha nkumapita ayi, anachita kutumidwa ndi Ambuye Yesu. Ambuye Yesunso paja anachita kutumidwa ndi Atate ake Mulungu, anamutuma Ambuye Yesu. As the Father has sent me, I also send you. Mm. So Ambuye Yesunso anatumidwanso ku mission. His mission was to save all people.

Pa Maliko mutu wa 3 ndime ya 14 akunena kuti and he appointed the 12 whom he also named apostles so that they might be with him and he might send them out to preach pa yohane mutu wa 17 ndime ya 18 timawerenga as you sent me into the world so i have sent them into the world Pa kalata yachiwiri ya Paulo Woyera kwa Akorinto mutu wa 5 ndime ya 20 timawerenga therefore we are ambassadors for Christ God making his appeal through us. You see, eh, ambassador ni munthu amene amaimira dziko lake ku dziko lina amaimira akuluakulu a dziko lake ku dziko lina so ambassador suzisankha wekhayi amachita kukusankha Missionaries are ambassadors of Jesus Christ, and ambassadors are sent for a mission, for a specific mission, for particular work. Pa Yesaya mutu wa 6 ndime ya 8 timawerenga ndilipo Ambuye tumeni. Mneneri Yesaya anavomereza Ambuye atafunsa, Yawe atafunsa kuti tsono tituma ndani? Ndiye Yesaya anayankha, ndilipo Ambuye, tumeni. So it's a work that you are entrusted. Mission work ndi ntchito eh? Missionary ndi ntchito yotumidwa kuti ukatumikire makamaka eh, kumpingo ukatumikire pofalitsa uthenga e, kuthandiza anthu mnjira zosiyanasiyana moyo wa thupi komanso moyo wa uzimu ne, both physical as well as spiritual life choncho ine ndi mmodzi mwa uh, ansembe a archdiocese ya lilongwe amene anatumidwa kupita ku ntchito ya mishoni e, kumaiko ena Palinso ansembe ena alinso ku maiko ena, koma ineyo ndifotokoza za umishoni wanga ku dziko limene ndikutumikirako. Ndiye ndinanena kuti e, programu yake tizichita mwa comparison e, kuyerekeza ah, ntchito ya umishoni ku dziko kumene ndiliko komanso ah, mmene timapangira eh, ntchito

kaya ndi wansembe chifukwa aliponso amishonale amene si ansembe ndi akhristu ndithu akhristu ah, ma- akhristu eni ake e, amasankhidwa ku dayosizi yawoyo kuti akatumikire ngati amishonale koma ndi lay missionaries Ni? ngati e, ku latvia aliko ndithu ma lay missionaries ochokera ku maiko ena ngati e, ku india mm, makamaka ku india ah, ndinakumana nawo angapo ma lay missionaries ndithu ah, m- ku- akugwira ntchito kuthandiza mabanja

to know yourself iwe amene ukutumidwa uzidziwe chifukwa ukuchoka ku dziko lako kumene unazolowera unazolowera zakudya zakumeneko unazolowera moyo wakumeneko unazolowera mphepo yakumeneko nyengo yakumeneko anthu akumeneko uli ndi achibale uli ndi anzako kumeneko ehe ndiye ukuchoka ku dziko lakwanu ukakhala missionary ku dziko lina ndiye uzidziwe choyambirira ukhale strong in faith ukhale strong eh, in body ukhale strong in spirit wayenera u- u- u- u- timapita kuchipatala kumene ukakhala missionary upita ku dziko lina ama- amapita ku- kuchipatala kukakuyeza pali maiko ena amene you can't survive you can't survive ngati thupi lako sili strong uyena kuti u- a- akakuyeza kuchipatala you are physically fit eh, nde u- uzidziwe iweyo thupi lako uh, health wise kuti you, you can survive madera kudera kumene ukupita of course another thing is you know where you are going kumene uku- ukupitako udziwe what is there kodi kuli nyengo za mtundu wanji then wina udziwe anthu amene ukakumana nawo ukakumana ndi anthu a mtundu wanji kuli maiko ena anthu amakhala very aggressive kwambiri mm. kuli maiko ena ndabwinobwino anthu ndiye uona kuti zonsezo ngati missionary uzidziwe chifukwa ukatumikira ndithu ukakhala pakati pa anthu amene siwadziwa ukakhala pa, pa, kumalo kumene is a new place kumene kuli chikhalidwe chatsopano e, kwa iweyo chikhalidwe chatsopano upita kumalo kumene kuli nyengo yatsopano kwa iweyo nyengo yatsopano mm? everything new ndiye uona kuti uzidziwe iweyo udziwe kumene ukupita at least have an idea of the people that you will meet ukhale ndi idea ya nyengo imene uh, uzikakhalamo so zonsezo is very important factors pa moyo wako wa umishonary udziwe chilankhulo mm? chilankhulo chimene ukakumane nacho chimene ukachiphunzire chilankhulo cha anthu chimene that's another thing imene missionary amayenera achite tikudziwa ma missionaries kalekale uh, angerezi amene amabwera kwathu kuno kudzatiphunzitsa za mawu a mulungu za ambuye yesu amayenera kuti aphunzire chilankhulo cha anthu akumeneko

chinthu chimodzi chimene uh, chanipanga impress kwambiri pa nthawi yochepa imene ndakhala ku ntchito ya mishoni ndi kuti mpingo mpingo umabweretsa anthu osiyana kukhala pamodzi nkumamvana ndithu ngakhale mmasiyana zina ndi zina mmasiyana chilankhulo chikhalidwe mmasiyana eh, skin koma the church the faith eh, chikhulupiriro mwa ambuye yesu chimakubweretsani pamodzi i was very impressed ntafika ku dziko limene la latvia koyamba kukhala pa mwambo wa nsembe ya misa ndi aepiskopi na, na, na, nali nawo pa misa imene amatsogolera ndi aepiskopi ku tchalitchi ya tsopano koyamba kufikako koyamba kuona anthu achilendo anandiuza kuti ndikhale nawo pa nsembe ya misa ndiye chilankhulo chimene amagwisa ntchito simachidziwa even kuwerenga nali sanadziwe kuwerenga sindinakatha kuwerenga nkomwe nanje kuti ndingamve ayi it was zero koma anandiuza kuti ndikhale nawo kumwambo wa nsembe ya misa kumakhala abishopu apa ine kukhala nawo apa ndiye kuti nthawi ija yoti eh, pamafika nthawi ina yake wansembe amanena kuti awerenge Mm, abishop akanena nena pemphero amafika nthawi yoti wansembeso anene pemphero pomwepo ndi na, naseka muntima naseka muntima kuzi- kuzisekaso ndekha muntima abishop anadziwa kuti singathe kuwerenga chilankhulo chi- chimene amagwirisa ntchito nde anandipasa alternative chifukwa panalibe panalibe chingerezi panalibe buku la chingerezi panali panali buku la chirasha panali bu- buku la chipolish panali buku la chilativia komanso buku la chilatini akuti ndisankhepo e, chimene ndingathe kuwerenga zonsezo zovuta chilatini chipolish chipolish ndiye sana chiwerenge konkomwe chirasha nanji chilativia chinali sana chilatini pang'ono chabwino popeza eh, ndinatsogolera nsembe ya misa ndinachitako nsembe ya misa ya chilatini pang'ono bola nkoni poti naphunzira konso chilatini ndiye at least chimene ndinaona kuti is easier pa zonsezo chinali chilatini Komabe Chilatininso chimavuta kuwerenga pena. Komabe maina oti ndiwerenga anandipatsa kuti ndiwerenga pakati pa misa abishopu anandiuza kuti werengani apa. Will you read Latin or you read Russian or you read Polish or you read Lat- Latvian? For sure nanena kuti Latin. That was the, the easiest for me at that particular time.

ku mission work koma faith brought us together faith made us to understand the things that were happening for sure i was following nsembe ya misa bwinobwino kuti apa mpachakuti apa ngakhale zimene amalankhula simmamva koma i knew kuti tafika chigawo chachakuti tafika chigawo cha atate athu tafika chigawo chachakuti chingakhale zoperekera all those things chimodzi chimene chinandipanga impress nchimene osaphweketsa chikhulupiriro akuluakulu ngakhale utati wapita ku dziko lachilendo ukuona ngati wataika just go to church ask for eh, church eh, your church kodi kumene kuli church mpati akakuuza you have met your brothers you have met your sisters chifukwa suchita so chungo umalowabe bwinobwino mchalichi bwinobwino nkukhala ndi anthu nobody will ask you anything e, Sunday ina yake ndili mtchalichi ndimatsogolera nsembe ya misa eh, ya chingerezi of course ntaona mtchalichi tayang'anayang'ana mmaso anga for the first time nkuona munthu wachiafrika munthu wakuda i was kind of taken up kuti ah, ndani ameneyi angakhale ndani basi nsembe ya misa of course inapitirira basi my mind was kuti ikangotha nsembe ya misa ndituluka ndikakumane naye munthu ameneyi kuti ndi ndani basi nsembe ya misa itatha uh, na ndakavula za nsembe ya misa ku sakristi

komanso eh, Tanzania eh, nthawi ina ndinakhala ku Tanzania at least I, I knew I can speak Swahili ndinalankhula naye Chiswahili so it was very interesting I was very happy to meet an African so it's, it's, it's something of joy pamene eh, munthu with your faith Kuchilendo you meet people with the same faith nzinthu zolimbikitsa kwambiri osaphweketsa chikhulupiriro chija akuluakulu ayi ngati mmishonale munthu amene ukatumikira ku dziko limene silako sikwanu nkuchilendo pali zambiri zimene uyenera kuti uzidziwe to prevent yourself from you know, being into trap Uyenera udziwe za boma mmene anzathu amayendetsera boma lawo, malamulo a boma, the government policies. Uyenera kuti udziwe za civil liberties, maufulu a anthu kumeneko especially very important. Timasiyanapo kwambiri uh, ifeyo ndi anzathu anzathu maufulu ma liberties ama amagwirisitsa kwambiri uyenera kuti udziwe e, ifeyo nthawi zina you can abuse maufulu timatha kuwaphwanyira maufulu anzathu without anything happening to you it's not like that here you need to know maufulu a, a anthu komanso iwe maufulu ako uyenera kuti udziwe

you need to ask for permission they will ask you why are you taking pictures ali ndi maufulu awo ndi ana you can't just take picture kwa, kuwajambula ana chani no, no, no, no, you can't do that you can be arrested ndi pali zambiri zimene ngati missionary uyenera kuti uzidziwe za kumpingo mmene amachitira kumpingo zinthu zawo mmenenso amachitira kuboma kudziko zinthu zawo Ku mpingo kulinso zambiri zimene eh, uyenera kuti usiyanitse tisiyanitse yes ndi mpingo umodzi eklesia katolika pali zinthu zina timafanana ndithu koma pali zinthu zina zokhudza chikhalidwe zimene timagwisa ntchito pa chipembedzo even kwathu kuno pali eh, zinthu zina zimene eh, mpingo umalolera umavomera kuti tigwise ntchito za chikhalidwe pa chipembedzo zimene kwina sagwisa ntchito iwe uyenera kuti uzidziwe zimenezo sunganena kuti a poti eh, kwathu timavina mtchalitchi nde uyambenso kuvina kunoko akudabwa Mhm. akudabwa they'll be surprised kuti ah, why, what is happening pali zinthu zina ndithu mu- pa chipembedzo si- sapanga ife timapanga not kuti it's bad mm -mm. komanso no- kuno kumwa kumanena kuti ah chifukwa chani sapanga zakuti zakuti its bad no no no no no Izi pali zinthu zina nzachikhalidwe chawo zokhuza chikhalidwe chawo ndi mmene anthu we, ha- how they were brought up mm, ndi mmene anthu ana anazolowerera zinthu zawo mmene amapangira so pali zambiri zimene ngati missionary timene tiphunzire pali zina zimene ngati missionary uyenera uzisiye usazichitenso ngati kwanu umachita upi- ukapita ku dziko la missionary sungachitensoyi yes pali zinthu zina zimene eh, you can teach them the good things and the neutral things zimene eh, timachita kwathu they can learn mwinanso nkumachita yet pali zinthu zina zimene you can't teach them you can't omvera kufikira pamenepa ndikuthokozeni kuti tinali limodzi mpulogalamu imeneyi ya tiyende limodzi mpulogalamu imeneyi lero taona za tanthauzo la mishoni kuti mishoni ndi mawu amene amatanthauza kutumidwa ndipo taona kuti ndi ambuye yesu poyambirira amene Anatumidwa ndi Mulungu kubwera pa dziko lapansi kudzapulumutsa anthu. Ambuye Yesu omwewo anatumanso anthu ena kuti apite ku madera ena a dziko lapansi kuti akafalitse uthenga wabwino wa chipulumutso. Taona mpologalamu imeneyi kuti mmishonale, munthu amene akukatumikira ku dziko lina, ayenera kuti adziwe, azidziwe iyeyo, ndi wotani ku nkhani ya uh, moyo wake wathupi komanso moyo wake wauzimu ayenera kuti adziwe kumene akupita kuti kuli zotani kumeneko nkhani ya nyengo nkhani ya anthu nkhani ya chikhalidwe chawo ndi zina zotero ayenera kuti adziwenso za zimenezi ndikuthokozeni kuti munali pompo kufikira tsiku lina munali ndi ine bambo louis chikanya zikomo